From Wawa's From Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi anthu amene mukunyoza azimayi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyanasiyana komanso azimuna amene anakwatirana ndi azikazi anakale komanso azimuna amene anakwatirana ndi azimayi akuluakulu. Akuluakulu ngati mumanyoza anthu amenewa mudziwe zakuti mulibe nzeru. Ndiye ndabwera pano kudzayika nzeru m'mutu mwanu. Muphunzire china chake. Ndiyamba ndi azikazi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyanasiyana, ichi ndi chimene chimapangisa, timapangisa ndife azimunafe. Azimuna ambiri ndi oyipa, azimuna ambiri ndi asanje, azimuna ambiri ndi adyera, ena amachita kuwerenga ndiwo mu mphika. Nde azimayi ambiri akuvutika, ena amavomereza kukhala nkumavutika, pali ena amaganiza zosuntha akaona kuti its too much for them. Ndiye ndi azimayi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyanasiyanawa ndi amenewa. Akasuntha muja amafuna apeze mamuna woti aziwathandiza kuwadyetsa pamodzi ndi mwana wawo. Ndiye amakumana ndi mamuna wina amawauza usavutike ndikukwatira izi ndi izi ndikusamala iwe ndi mwana wako. Akhala pamene paja. Koma chifukwa choti iwowo akungokhalanso pakhomo sakugwira ntchito, mamuna ujano amatenga ngati mayiwa ndi nkhuku kapena kuti mbuzi. yomangoidyetsa nde amapanga china chilichonse chimene akufuna kaya akapezaso zibwezi zina angathe kupeza chifukwa choti awawa akungofuna chithandizo chodyetsedwa nde angathe kupeza chibwezi china nde akapeza chibwezi china chibwezi chinacho ndi mwana amawasiya amayi aja kupita kwa mwana uja ifa amakhala mchiganizo ichi kuli bwino ndalama ndi zinthu ndizimpatsa mwanayi kusiyana ndizimpatsa wamkuluyo aliso mwana kale kuli bwino ndizimpatsa mwanayo ndikuti pamene pajapo banja lawo latha ali ndi ana awiri ndi amuna osiyana Nde amabweranso winanso. Winanso apanga chimodzimodzi ndikumapita. Nde azimayiwa samadziwa kuti nchifukwa chani azimunawa akungondigwiritsa ntchito ndikumapita. Nkhani yayikulu ndi yakuti azimayi ambiri mumafuna muzingokhala pakhomo. Simumafuna kuziyimira panokha. Nde azimuna ukakhala uli mwana kale amafuna mkazi. waphindu, mkazi amene akupanga produce china chake, mkazi wothandiza, mkazi wanzeru. Ndiye ukakhala zoti uli ndi ana kale, ulibenso nzeru, nkhani yako iwe ndiyongokhala pa khomo nkumapanga ana, amakutaya. Chitsanzo pa Zeze Kingston. Zeze Kingston anakwatira Dorothy. Dorothy ali ndi ana ka 4 ka 5 sindikudziwa. Chifukwa chani akhalirabe limodzi? Chifukwa chakuti Dorothy ndi mkazi wanzeru, ndi mkazi waphindu, ndi mkazi woti angathe kupanga chitukuko, nkana Zeze ali naye limodzi. kaya mukundimva pamenepa nde kaya uli ndi ana kaya ulibe ana ngati sumapanga provide banja limavuta limatha yesetsani kuziimira panokha pangani ka business kena kake mamuna okukondani azabwera foti inunso ndinu olimbikira muzapanga banja la nzeru kuchoka pamenepo tipite kwa azimuna amene amakutana ndi azikazi amene ali ndi ana kale munthu ukakula sumona zachikondi nkhani yakulu ndi kuvetsetsana kuti mkaziyo amandimvetsetsa timamvana Ngati mumavana, kodi banjatu, ulendo wa banja si nkhani ya chikondi ayi. Ulendo wa banja ndi kumvetsetsana. Za chikondi ndi za pachibwenzi umangonamizana, koma ikakhala banja ndi kumvetsetsana. Ndiye umafuna upeze mkazi wokumvetsetsa. Ndiye ngati wakwatirana ndi mwana mnzako sakumvetsetsa, ndiye mwangopanga banja simumvetsetsana, zotsatira zake banja lija limatha. Kani muziona anthu ambiri anakwatira mkazi woti alibe mwana, koma mabanja awo anatha. chifukwa choti samamvetsetsana. Ankaona ngati banja limayenda ndi chikondi. Banja silimayenda ndi chikondi. Banja limayenda ndi kumvetsetsana. Ndiye muzaone anthu ambiri anakwatirana ndi azikazi, ana kale, koma mpaka pano alibe limodzi chifukwa choti akumvetsetsana. Pali azikazi eti ukawalakwire amabwera nzofunsa ena amabwera ndi nthiko akukumenya. Wapangiranji zimenezo? Kumakumenya. Ndiye pali ena ake

Banja silimayenda ndi chikondi, limayenda ndi kuvetsetsana. Ngati palibe kuvetsetsana, palibe chikondi. Nde uzimanyoza anthu amene anakwatirana ndi azikazi ana kale. Mm nde kuti iweyo mutuwo sumagwira. Amenenso amanyoza muzaonetsetsere ndi anthu oti banja linakanika, alibe kena kalikonse, ndi mabashala akungokhala. Banja linakanika, zili ngati ineyo ndilibe kena kalikonse nkumakuphunzitsani how to make 1 million in a day. koma ndibe ndalama ndibe 1 miliyoniyo ndiye kuti mutu wanga sukugwira komanso inuyo amene mukumveranu mutu wanu sukugwira foti ineyo ndikukuuzani zinthu zoti sindinapangeko ndilibe ndiye zosatheka zimenezo ndiye kuti inunso ndinu amisala ndiye anthu amene mmavera mavidiyo ngati amenewa ndikumapanga act ndikumayipatsa moto inunso ndi achisiru Nde ndikambe za azimuna amene amakwatirana ndi azikazi akuluakulu, nkhani yayikuluso ndi kuvetsetsana. Ndi ma celebrity angati amene anakwatirana ndi azikazi akuluakulu? Ambirimbiri. Ana TI anakwatirana ndi azikazi akuluakulu. Koma ndi olemera, ali ndi ndalama, angathe kupeza kamwana ka zaka 18, 20, 25. Koma anasankha mkazi wamkulu bwanji? Kuvetsetsana. Nkhani yayikulu ndi kuvetsetsana. Banja limayenda ndi kuvetsetsana. Osati zaka, izi ndi izi. mm Amene mmanyoza za zakanu, ndi anthu oti mulibe nzeru muzione awo otchuka ambiriwa amakwatirana ndi azikazi osaoneka bwino fwa chani azikazi opanda mbina fwa chani nkhani yayikulu ndi kumvetsetsana amasiya ma models abwino ooneka bwino nkumakwatirana ndi azikazi osaoneka bwino chifukwa chani kumvetsetsana ulendo wa banja si wophweka ulendo wa banja ndi waukulu ndiponso umakumana ndi zokhoma pali ena amakuthawa mu zokhoma muja pali ena amakhala nawe limodzi kodi ukuti ungathe kukhala bwinobwino chonchi mmene ndili ine wa fresh chonchi bwinobwino china chake ngati chandichitikira zinthu zimatha kuchitika kuchita ngozi kapena izi ndi izi ndiye munyengo imene umafuna munthu wokumvetsetsa munthu woti angathe kukhala nawe limodzi munyengo ngati imeneyi ndiye pali azikazi ena ake samatha kupirira amakuthawa iwe wachita ngozi Koma mkazi akakhala zoti amakuvetsetsa, amavetsetsanso zoti mu nyengo ino amuna anga afunika munthu wina wake pambali pawo sali bwino, amakuvetsetsa, amakhala nawe limodzi. Ndiye muzapeza munthu akwatira mkazi wamkulu, si zoti iye ndi chisiru ayi, iye akudziwa chimene akupanga. Ndiye kwa munthu oti ndiwe mumu nzeru ulibe umayamba kuseka ah wakwatira mkazi wa mwana kale izi ndi izi anthu ajatu amapangira pammawa kuti pammawa ineyo nditapunduka pammawa china chake chitandichitikira kuti mkazi amene angadzakhale nane limodzi sangadzandithawe mkazi wondimvetsetsa angathe kudzakhala nane limodzi ndi nkhani amakwatirana nawo azikazi aja koma inuyo mukudziwa zapammawa mumangoona zalero simumaona zapammawa nkhani mumangokamba za mbirimbiri kubwebwetuka eh? fado nzeru mulibe wanzeru ndi amene amaona za mmawa samaona za lero azikazi amene mukuwanenawo zoti eh, eh, sindingakwatire mkazi wa mwana kale izi ndi izi azikazi opanda mwanakalewo kupunduka iweyo akuthawa apita azikazi enawo kupunduka iweyo china chake kuchitika kwa iweyo akuthawa, apita. Koma mkazi wamkuluyo akhala nawe limodzi mu nyengo imeneyo. Akuvetsetsa. Mk, mamuna wa ine afuna thandizo. Thandizolo ndiye ndi ineyo. Amene ndingamupatse ndi ineyo. Akuvetsetsa. Ndiye akuluakulu, osamapanga ma mistake omanyoza anthu. Fayotu simukudziwa, zero pa ten, mulibe nzeru. Ndapanga video imeneyi kwa anthu amene mumanyoza. Ndi kwa azimayinso amene mumayipatsa moto, kumanyoza azimayi anzanu. Choti mudziwe ndi ichi, lero si mawa. Ngati muli pa banja, thokozani Mulungu. Fayotu anthu ena ake, mwayi umenewu sanaupeze. Anakwatirana ndi zinkhalamba, zinkhalamba zija pamapeto pake zinkawazunza. Pamapeto pake anasiyana. Ndiye inuyo ngati anakupasani mamuna wabwino, thokozani Mulungu. Sibwino kumanyoza azinzanu. Aa, sibwino. Sibwino. Lero mukuwanyoza, mawa angathe kuzakhala mwana wanu. Mawa angathe kuzakhala sister wanu. Ili ndi dziko.